an bɛ taa bamanankan la ko bamanankan bɛ ka commencer ka jateminɛw kɛ an y'o mɛn an t'a dɔn n'i b'a kalama ko ka k'an ka écoleso la tiɲɛ don wa i bɛ dɔ kalama la ouais bon tiɲɛ don hali ne yɛrɛ bɛ université min na FST faculté des sciences techniques tuma caman i b'a ye Ni professeur yɛrɛ y'a jate minɛ ko écoledenw tɛ ka leçon min ye kosɛbɛ u b'a dayɛlɛ u ye bamanankan na mɔgɔ b'a lamɛn donc f'a nana kɛ an y'a ye réseau sanfɛ maître yɛrɛ bɛ courage ta ka timinandiya ta ka leçon sɛbɛn français la k'a ɲɛfɔ bamanankan na écoledenw k'a faamu mɔgɔ caman y'a vidéo ci n ma a diyara n ye kosɛbɛ bon maître caman de fana bɛ min b'a kɛ mais olu ta tɛ ye réseau sanfɛ mais an ka laɲini ye a bɛ ka kɛ cogo min na a tun ka kɛ ten de donc n b'a kalama mais e bolo o ye ko ɲuman ye wa voilà est ce que n'o kɛra kalan bɛna don kosɛbɛ denmisɛnninw hakili la ka ɲɛ est ce que parce que ni kalan bɛ ka kɛ nazarakan de la jagoya f'a ka fɔ nazarakan na n'a sɔrɔ kalan tun bɛ ka kɛ bamanankan de la a bɛ se ka fɔ bamanankan na de fait k'an bɛ k'a kɛ nazarakan na est ce que n'a ma ɲɛ f'u ye o nazarakan kelen na u bɛ faamuyaliba sɔrɔ a la ee, kalan kun ye faamuyali ye donc n'i ye faamuyali yɛrɛ ta walasa i ka ko faamu a bɛ f'i ye kan min na f'i k'o kan faamu o ye tiɲɛ ye misali la ɛɛ n bi misali d'i ma ni ne k'e ma sisan n ko one of the fast track to to get that you need e y'o faamu cogo di segin a kan one of the fast track to get that you need

ayi bɔn
da porobi da b'o kale de gu sari tɛ bi kɛ a to
o la sari tɛ bi u bɛ se pasa la sari tɛ bi dɔrɔn kɔman a la jɔn fɛ yan pe ni bɛ bɛ b'o bɛn ne filɛ nin hakili sigi de don ni fɛn bɛ f'i ye kaana i bɛ kan min mɛn i b'o fɛn faamuya kalan yɛrɛ kun ye ɲɔgɔn faamuya de siga t'o la fili de ye anw sɔrɔ indépendance kɔfɛ ka an ka se k'an ka kalan yɛlɛma an ka kan na o yɔrɔ la intelligence humaine de tun nafa tun ka bon ye k'a lajɛ anw dɔrɔn tɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ ko kan ka ca yɔrɔ min na kan caya kɛra fɛɛrɛ ye ka tila ka kɛ blocus ye an ka maa kalannenw ma se ka o yɔrɔ équation résoudre u ye yen yɔrɔ to yen ten donc u y'a accepté ka to ka kalan kɛ tubabukan na donc an bɛɛ jagoyara sisan bɛ don o de kɔrɔ jagoya ka jamana baara bɛɛ lajɛlen gulon o la hali pour que i ka kɛ fɛn o fɛn ye jamana kɔnɔ f'i ka dɔ mɛn tubabukan na an nana mun de ye Faransi parce que a ye fɛn misali ta Faransi de fɛ Faransi olu bɛ kalan kɛ u ka kan de la. o kan in de bɛ fɔ carré kɔnɔ denmisɛnninw bɛ o kan in de fɔ n'u parents ye donc n'u taara école la kalan bɛ ɲɛ f'u ye o kan in de la u b'o faamu a kɛra an kɔnɔ k'u ka denw hakili ka di ni an ta ye n'i taara Allemagne faransi ni Allemagne bɛ frontière la allemand yɛrɛ ko ten ko olu ka kan ka gɛlɛn ka tɛmɛ français kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ anglais kan nka k'olu b'a kɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni u ka kan ye ko walasa olu kana tunun diɲɛ kɔnɔ donc dès lors j'ai compris que ni langue t'i la i bɛ tunu parce que langue ye monde de ye n'i ka langue tununa o ye monde dɔ de tununen ye raison pour laquelle en Afrique du Sud musokɔrɔba kelen de tun bɛ ye Afrique du Sud langue dɔ tun bɛ ye ale de kelen tun b'a mɛ a kelen pewu wayi UNESCO y'a ye ni nin sara o ye langue in ka monde tununen ye a ye denmisɛnnin dɔ minnu bɛ langue la k'u gɛrɛ muso in na ka jɔ n'u ka fɛnw ye u ka a k'u kalan langue in na walasa a kana sa n'a ye donc o la an bɛ na an ka classe kɔnɔ n'i y'an ka école denw lajɛ. kalan minnu bɛ k'an kun tubabukan na n'an bɛ taa so k'a durusi k'a bûcher to memorize anglais dun ka dɔnnibaga dɔ ko ten ko the real learning is not memorizing thing ko kalan yɛrɛ yɛrɛ tɛ durusili ye kalan yɛrɛ yɛrɛ ye faamuyali de ye siga t'a la fɛn min fɔra i ye k'o faamu n'i m'a faamu yɔrɔ la n'i taara so i bɛ sigi k'a kalan ka hakili dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la mais an ka kalan fanba a bɛ fɔ an ye classe kɔnɔ a tɛ faamu an bɛ taa so n'a sɛbɛnlen ye k'a durusi donc jamana bɛ ka baara kɛ n'o ye donc a bɛ k'i n'a fɔ o de ye